maitangapo apitawo koma kulifusokumati kondwani kachamba ngwira ndiye amene ali wa bakili muluzi tv takaliwa mpo chifukwa bakili muluzi tv azionesa yekha zimene pamenepa ndipo inutu takhala apa kuti mumve komanso kuona zimene bakili muluzi tv komanso kondwani kachamba ngwira anayankhula mkatikati mwa pulogalamu imeneyi makamaka dzulo limeneli

watiimirira ino 2026 kulenga sunga 2025 atati woyee tidyese zinthu mochipa chilichonse ana apite sikulu za ulere panama zikuchiiaaiweka zione atati atati ya ngwira takulandirani tathokoza kwambiri mwakhala ndithu mukulimbikitsapo kufunikira kuti anthu azikhala patsogolo kuchita bizinesi zosiyanasiyana Yes. mwina chimene mungapemphe kuti chichitike kumbali ya boma lomwe lalowali ndi chani kwenikweni Uh, choyamba ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri kunena kuti mwina nkhani yomweyomweyo timangokamba ku malawi ndiko zopereka chisanzo mafuta ophikira panopa mtengo ndi zingati muona kuti 20 liters 100 chaka 1000 komatu mafuta ophikira omwewa ndi onena kuti wina akhoza kupanga kungolima sunflower kapena mtedza kamashini kungofinya mafuta atani atuluka chilipo chifukwa chonena kuti malawi mpakana mafuta akachoke kunja now mafuta ophikira omwe aja ukamapanga mafuta ophikira zotsala zake zija timapangiranso sopo mafuta odzola zakudya za nkhuku ndiko kunena kuti chi- chimodzi chabe kuli ma products ambirimbiri ndiye chimene ineyo ndikulakalaka nditaona nchonena kuti tipange embrace manufacturing tiyambe kupanga zinthu mwa ife tokha osadalira azungu sizimafuna kuti mwina mpaka na degree kapena phd masters kuti upange mafuta munthu oti ngakhale form 4 certificate alibe kungomuuza tobwanya apa tobwanya apa ikamo mtedza machi- ma- mafuta atani atuluka ndiye chofunika kupanga chonena kuti kumpoto tikhale ndi magulu ma cooperative pakati kumwera kwina kulikonse apangidwe train mashini opangira mukati mafuta awa ena profesa bingu wa mutharika anabweretsa kale zili konkuno kuMalawi zingokhala tizidzutse zimene zija kupatulapo apo tilimbikise ubale ndi makampani akunja sikuti zonse tikhoza kupanga pa nthawi imodzi ngati malawi ayi ndiye chimene chimativuta pena pake Timaona ngati kuti entrepreneurship ndiye kuti zonse tipange ife tokha Malawi. Pali zina sitingapange, pafunika amwenye, pafunika matchaina, pafunika azungu, tikhale ndi ubale wabwino. Chimene chocho. China nchonena kuti tigwire ntchito bwino kwambiri poonesesa unena kuti pakhale mchizungu timati political will. Eh, adindo kumtundako akhale ndi njala kuti zinthu tiyambe kupanga ife tokha. Cho chimavuta m'boma nchonena kuti pamakhala timakomishoni. Wina wandale aona kuti ah, sopo tipange tokha kuno. tikapanga tokha sindidyapo. Chili bwino sopo ndikatenge ku Zambia, kumenekoko ndiwauza kuti muzibweresa K1 ndi yanga. Ndiye kuti zopangidwa munomo osalola azingotani? Azingopondereza. Anthu ovutika ndi anthu amene tili aMalawife. Ndiye chimene ndikufuna kwambiri nchonena kuti manufacturing kunoko ku Malawi tipange munaonapo tinaphunzitsa anthu ndipo Malawi Bureau of Standards mpaka inazapanga register 101% jump ya local manufacturing ma products amene anthu amapangawa anali certified ndi MBS kutanthauza zili bwinobwino ndiye tingowathandiza kuti athamange Ah, mungati tilimbizaponso mtumbuka mwahuno mlongozi wasono wapita Mutharika waphalapo kuti yayi wakukhumba kuti chalo chino